Bungwe lotchedwa Gift of the Givers lapereka mabasi atatu amene akhale akunyamula nzika za dziko la Malawi zimene zikusowekera thandizo kuchoka ku South Africa kubwerera kumuzi. Pano tufuna kuyamikira bungwe limeneli la Gift of the Givers kuti Mulungu akudaliseni mwagwira ntchito yotamandika kwambiri. China tufuna kupempha boma la Malawi, I mean, si boma lokha la Malawi koma tipemphe abale amene ndinu nzika za dziko la Malawi amene mukhoza muli ndi kuthekera kokuti mukhoza kuthandiza nawo makamaka potenga abale amenewa amene ali ku dziko la South Africa akufunikira thandizo kuti abwerere kumuzi chifukwa chokuti ku Malawiko tikudziwa bwino kunena zokuti tili ndi anthu amene ndi ochita bwino amene paokha akhozanso kukwanisa kutumiza mabasi ngakhale 4 kumene kuti azathandizire nawo ntchito imeneyi yonyamula nzika za Malawi zimene zikusowekera thandizo kuti zibwerere kumuzi maka munyengo imeneyi imene a dziko nzika za dziko la South Africa zikuthamangisa anthu onse obwera mu dziko lawo. Ku Malawi tili ndi anthu ochita bwino, ndanena kale tili ndi anthu ngati a uh, Thom Mpinganjira uh, kuli a uh, Shepherd Bushiri kuli a Dzombe awa ndi anthu ena okuti siningathe kuwakwanisa kuwatchula pano chifukwa ndikuzindikira bwino kuti kuli anthu ambiri, komano tikupempha modzichepesa kwambiri kuti inoyo ni nthawi yokuti mutuluke makhumutcha a mdziko lathu komanso a matchalitchi. Ni nthawi yokuti mutuluke ngakhale inu andale tima takhala tikuona mbuyomu ndithu andale mumapita kumakadya nawo masadaka kumizi mumapita kumakakumba manda mumapita kumakathandizira ntchito zosiyanasiyana pofuna kukopa anthu kuti akuvotereni inonso ni nthawi yokuti mukhoza kutuluka ndithu osati mukhonza koma tikupemphani kuti mutuluke ndithu muthandize nzika za dziko la malawi zimene zikufunikira thandizo chifukwa uh, tisamangotuluka nthawi ya kampeni ayi tisamangotuluka uh, nthawi yokuti mwina uh, uh, tikufuna mavoti kuchoka kwa anthu makamaka ndikuyankhula ndi inu andale tikukupemphani kunena zokuti tatulukani kuli chipani cha utm kuli mcp uko eh, ni nthawi yokuti mutuluke nanunso muthandizire boma la malawi chifukwa anthu amene tukambirana pano akachoka ku south africa akabwera mudziko muno la- mudziko lino la malawi tikubwera posachedwa apa tizawafunanso kuti nawonso atithandize makamaka kunkhani za mavotizi nde tikupempha nonse andale kuti Tatiyeni tituluke, ino ndi nthawi yothandizana. Tikupemphanso a mipingo kuti tatiyeni tituluke komanso a mabungwe ndi inu anthu amene muli ndi kuthekera tikukupemphani ndithu taonani bungwe lina latuluka kuzipereka gift of the givers mulungu alidalise bungwe limeneli pamene atuluka ndi mabasi atatu ndipo pali chikhulupiriro chonena zokuti anthu okwana 250 kapena kuposera pamenepo amene anapanga register ndi amene akhale akuyambirira kulandira thandizo limeneli kuchokera ku Durban. Tikuyankhula pakadali pano ku Durban kuli anthu ochuluka kwambiri kupitirira 5000 amene ndi nzika za Malawi zikufunikira thandizo lobwerera kumuzi. Tikukamba za Durban yokha nde tikunena Johannesburg kulinso kampo kumeneko kuli anthu amene ochuluka kwambiri amene akufunikira thandizo kubwera Cape Town, Eastern Cape ndi madera ena ozungulira monsemo ndithu muli amalawi ochuluka tikunena zoti ndi amalawi ochuluka chifukwa chokuti uh, tikanena dziko la South Africa kwambiri tikanena za um, ma, ma, ma, anthu obwera ma foreigners ambiri ni nzika zochokera ku Malawi Ena chifukwa cha mavuto, chifukwa cha umphawi tidathawa kumudzi kubwera ku South Africa kuzasaka. Nde panthawi ino pamene zinthu zavuta, ambiri tikufunika kubwerera kumudzi, tikufunitsitsa kubwerera kumudzi koma kuthekera palibe ndi chifukwa chake tikupempha ndithu kuti chonde tithandizeni. Nde tikamabwera pano tikubwera munjira zosiyanasiyana kumapempha muzitikhululukira komano kuti tikhale chete tikuona kuti palibe chilichonse chimene chingachitike. Tasankha kuti tizibwera pano kupemphapemphabe chifukwa tikuona kuti tikayankhula zikumveka kudzikoko ndipo mathandizo ndi amene ayamba kale kubwerawa ndiye tanena kale kuti gift of the givers yapereka mabasi atatu amene akhale akunyamula nzika zathu za dziko la malawi zimene zili ku durban komano chiwerengero nchachikulu kwambiri Tikufunikirabe thandizo nde tapempha ku dziko la Malawi chonde chonde tisangosiyira boma lokha ino ndi nthawi yokuti tigwirane manja posaona zipani, posaona mtundu, osaona zipembezo tiyeni tigwirane manja tonsefe ndife a Malawi. Dzina langa Pangolin Lay Malawi. Komanso ndisanaiwale ndifuna ndipemphe anzathu nzika za ku Malawi tonse amene tili madera ozungulira makamaka kufupi ndi kumene kuli makampu. Amene akuthandiza kumeneko kumbali ya chakudya ndi amwenye okha. Tikupemphani a Malawi amene muli kufupi ndi makampu amenewa chonde chonde tiyeni tizitha kupeza chakudya ngakhale chakudya ndithu chenichenichi tizitha kupita ndikumakathandiza abale amenewa chifukwa chokuti akufunikira chokudya akufunika asambe pamalo pamene alipo uh, zambiri akusowekera nde anzathu amene muli chifupi ndi kumene kuli makampu amenewa tiyeni ndithu kangachepe kamene tili nako tizipita kumakathandiza abale athu amene akufunikira thandizo dzina langa pangolin lay malawi zikomo kwambiri